Heileo pháistí! Donnacha ar ais arís mar is eol libh agus inniu, leabhar beag, scéal mór. Foghlaí mara aisteach. Cleite an foghlaí mara.

Aistrithe is foilsithe as Gaeilge ag Leabhar Breac. Foghlaí mara aisteach. Ó, féach. Laochra an leabhair. Cleite. Is foghlaí mara é Cleite a bhíonn i dtrioblóid go minic, ach is foghlaí mara deas lách é.

Ní imíonn sí i bhfad ó chleite riamh. Flic Flac. Tá an deilf seo an-mhór le crúca beag. Bíonn fonn spraoi i gcónaí uirthi. Cócó. Bíonn an phearóid seo de shíor ag magadh ach tá sí an-dílis do phéarla. Ó, n'fheadar cad 'tá anseo. Ó, léarscáil, féach! Eolas na farraige. Is iomaí ciall atá leis an bhfáinne cluaise a chaitheann an mairnéalach. Ó thús ama, ba chomhartha é ar phósadh an mhairnéalaí leis an bhfarraige, agus chreid an mairnéalach nach mbáfaí é dá mbeadh fáinne cluaise air. Chreid sé, freisin, go gcabhródh sé le hamharc na súl. Féach cá bhfuil mé, féach. Oileán Cuba, oileán Jamaica, oileán Santo Domingo. Agus féach ar oileáin na Cairibe, féach na hoileáin, an-chuid díobh ansin, agus Meiriceá Theas. So, d'fhéadfadh sé breathnú ar léarscáil ar cá bhfuil an scéal seo lonnaithe. Féach, oileáin na Mara Theas, oileán na bpéarlaí, tá sé an-chosúil le croissant, nach bhfuil? Oileán Bhanphrionsa na gCanablach. Ú, féach ar an bolcán mór i lár agus an teas agus an tine mór atá i lár a bholcáin. Agus Oileán na Seacht gCloigeann. Ú, féach ar sin, sin ar nós cloigeann nach bhfuil? Ar aon nós, foghlaí mara aisteach. Ó, féach ar Cleite Níl sé ag breathnú róshásta. Cad a cheapann sibhse? Ní dóigh liomsa é. Feicfimid cén fáth. Caibidil 1, Cosúil le foghlaí mara ar bith eile. Gruaig dhonn atá ar Chleite, súile dubha, srón bheag gheancach agus is foghlaí mara mór é. Bhuel, foghlaí mara mór go leor, mar tá a athair, an Captaen Plúr, i bhfad níos mó ná é. Féach ar Cleite ansin agus é ag iarraidh breathnú amach, agus féach cé chomh mór ard is atá a dhaid, féach air. Beidh air fás, nach mbeidh? Bíonn na foghlaithe mara dána ag goid agus ag troid. agus bíonn na foghlaithe mara deasa ag cuardach órchistí. Tá athair Chleite an-deas. Féach ar an gcíste mór ansin agus báid seoltóireachta ar a bharr agus féach ar Cleite agus a theanga ag gobadh amach aige. An bhfuil sé ag tnúth le píosa mór a ithe. Cad a cheap sibhse? Roimhe seo, bhí athair Chleite ina bháicéir, ach thaitin an taisteal leis. Mar sin, dhíol sé a bhácús agus cheannaigh sé long ina háit. Thug sé an Bolg Lán ar an long sin agus, ó shin, is foghlaí mara iad gach duine de mhuintir Phlúr. Is deas an tslí bheatha é. Ní théann Cleite ar scoil. Bíonn sé ag snámh i gcaitheamh na bliana agus itheann sé cearc rósta Dé Domhnaigh. Is ainm cáca atá ar gach páiste tí Phlúr. 'Sí Toirtín an driofúr is sine. 'Sé Bairín an driotháir is sine. 'Sí Éclair an driofúr is óige agus is í Rísín an phearóid. Á, féach, sin í Éclair agus a dhriotháir mór agus a dhriofúr mór. Féach ar Rísín an phearóid. Á, féach ar Cleite agus é ag léimt amach ón mbád, caithfidh go bhfuil sé ag dul ag snámh. Is ainm cáca freisin atá ar Chleite. I ndáiríre, Caiscín an t-ainm ceart atá air, ach mar go bhfuil sé tanaí tugann gach duine Cleite air. Is é mian croí Chleite a bheith ina rí ar na canablaí. fad is nach n-íosfaidh siad ar dtús é. Féach, tá sé ag dul ag léimt isteach sa bhfarraige, agus féach, is a dhriofúracha, is a dhriotháir mór, agus Rísín an phearóid. Tá tú ró-bheag le bheith i do rí. Cuirfidh siad sa phota thú, dúirt Éclair agus Bairín, agus iad ag gáire. Maidir le hÉclair, mhúin sí go leor seafóide le Rísín. Tá cloigeann pota ar Chleite, a dúirt an phearóid arís agus arís eile agus í ag bualadh a sciathán. Go feargach, shocraigh Cleite imeacht ó bhaile. Ní thiocfadh sé ar ais go mbeadh sé ina rí ar na canablaigh, a dúirt sé leis féin. Ach gheabhadh sé go hoileán tréigthe ar dtús. bheadh sé sin níos ciallmhaire. Caibideal a Dó, Fainic an Spéirling. Oíche amháin nuair a bhí gach duine ina chodladh chuir Cleite báidín iomartha an Bhoilg Láin chun farraige. Ar dtús bhí gach rud i gceart. Chuaigh Cleite ag iomramh agus ghluais an báidín trí na tonnta. Go tobann, d'ardaigh stoirm ar an bhfarraige. Shéid an ghaoth. Réab an toirneach. Tháinig tinneas farraige ar na héisc féin. Bhí aiféala ar Chleite gur éalaigh sé ó bhaile. Bhí aiféala níos mó air nuair a clúdaíodh le heangach é. Crochadh aníos as an bhfarraige é agus leagadh anuas ar bord loinge é. Chrom fear féasógach fionn os cionn Chleite agus bhéic sé air, Cé thú féin? Is mise, is, is, is mise, a dúirt Cleite go stadach. Éist! Is mise Féasóg Fhionn na Farraige agus is í an Spéirling mo longsa. Féach air agus an gruaig fada fionn atá air agus féasóg fionn. Agus Cleite bocht agus é chomh fuar fliuch! Báite ansin, féach, san eangach agus é istigh leis na héisc. Anseo, is mise atá i gceannas, an dtuigeann tú? Tuigim! a d'fhreagair Cleite go stadach, agus a chuid fiacla ag bualadh ar a chéile le faitíos. D'imigh Féasóg Fhionn leis go cantalach agus tháinig buachaill beag chomh fada le Cleite. Bhí súile glasa air, craiceann buí agus gruaig fhada fhionn mar a bhí ar Fhéasóg Fhionn. Bhí a dhá chos nocht agus salach. Bhí fáinne óir ar a leathchluais aige agus fiacail siorca crochta faoina mhuineál. Shíl Cleite go raibh cuma iontach air. Dia duit, a dúirt an buachaill go gealgháireach. Is mise Crúca Beag, giolla loinge na Spéirlinge. Cé thusa? Is mise Cleite, agus is ón mBolg Lán a tháinig mé, a dúirt an mairnéalach beag báite. Féach an. Spéirling, féach an dá bhuachaill ag caint lena chéile agus ag cur aithne ar a chéile, Ooh, caithfidh gur drochmhairnéalaigh, féach, Ooh, féach an bratach atá ann, cloigeann agus claimheanna móra, drochfhoghlaí mara atá anseo. Long an Chaptaein Plúr, a d'fhiafraigh Crúca Beag de go himníoch. Sea, agus sé an Captaen Plúr mo dheaide, a dúirt Cleite. Ó, a dheabhail! Ná habair é sin le Féasóg Fhionn. Sin é mo Dheaide agus an ghráin aige ar do Dhaidse. Cén fáth é sin? a d'fhiafraigh Cleite de. Tá mo Dheaide an-chantalach. Ní ligeann sé do dhuine ar bith teacht ar bord, mar sin níl cairde ar bith agam, a mhínigh Crúca Beag dó go brónach. Bhreathnaigh Crúca Beag go dóchasach ar Chleite. An mbeidh tusa i do chara agam? Beidh, cinnte! dúirt Cleite go sásta. Thug an foghlaí mara dána Féasóg Fhionn Chleite as an bhfarraige, ach tá cara nua anois aige. Féach ar an. Spéirling. Agus féach na gunnaí móra atá air. Agus féach, ó, na seolta móra agus é ag dul go gasta tríd an aer. Féach, agus an ghealach ansin ag spalpadh anuas uirthi. Caibideal a Trí, Ar Oileán Tréigthe. Ar feadh cúpla lá, d'oibrigh Cleite bocht go crua d'Fhéasóg Fhionn. B'éigean dó deic na loinge a sciúradh. na fataí a scamhadh, na soithí a ghlanadh, na héadaí a ní agus snas a chur ar bhróga an chaptaein. Ach níorbh fhéidir Féasóg Fhionn a shásamh. Chaith sé an lá ar fad ag béiceadh air. Chabhraigh Crúca Beag go mór le Cleite mar ba chairde iad. Chuir sé in aithne é do Fhlic Flac, a pheata deilfe. Tá Flic Flac an-lách. Léimeann sé in airde sna tonnta agus liathróid ar a smut aige. Gach tráthnóna bhíodh na gasúir ag comhrá. D'inis Cleite dá chara faoina mhuintir. Ní raibh driotháir ná dreifiúr ag Crúca Beag agus chuir sé go leor ceisteanna ar Chleite, faoi Ui Cléirch go háirithe. Maidin amháin thug faoileán teachtaireacht chucu. Tugann an foghlaí mara cáiliúil féasóg dhubh cuireadh dá chairde, féasóg chatach chantalach, féasóg bhearrtha bhrúidiúil, féasóg ghliobach ghránna agus féasóg fhionn fheargach, chuig cóisir mhór ar Oileán na Toirtíse. le crúca beag agus é ag imirt agus ag spraoi le flic-flac agus an liathróid atá acu. Féach amu sa bhfarraige agus na tonnta á mórthimpeall. D'fhág féasóg Fhionn an spéirling faoi Chrúca beag agus d'imigh sé leis sa bháidín iomartha. lena chuid bagáiste ar fad. Hurá! Táimid saor! Beidh an-spraoi againn! a bhéic Cleite agus Crúca Beag as béal a chéile agus iad ag pocléimneach le háthas. Féach an bheirt acu ansin, ó, nach bhfuil an-sásta! An lá dár gcionn, d'ith na gasúir an oiread den siorc rósta gur thit siad ina gcodladh tar éis an bhéile. Thosaigh an spéirling ag imeacht ó chúrsa, go mall ar dtús, ansin níos sciobtha is níos sciobtha. An tráthnóna sin baineadh croitheadh as an long. Bhí an spéirling curtha i dtír ar oileán tréigthe. Ina n-aonar ar bhord na spéirlinge, tagann cleite agus crúca beag ar oileán tréigthe. Ó, féach, an cailín ansin. Níl sí ag breathnú róshásta. N'fheadar cén fáth. Féach, féach an pota ollmhór atá aige. Caithfidh go bhfuil tine thíos ansin mar go bhfuil an t-uisce chomh te sin go bhfuil gal ag éirí as. Ó, féach, cúpla mangó. Caibidil 4. Banphrionsa na gCanablach. Ach ní raibh an t-oileán i ndáiríre tréigthe. Bhí cailín beag ar an oileán, pearóid mhór agus pota an-mhór. Cailín beag álainn a bhí inti. Bhí gruaig fhada dhubh uirthi, súile soilseacha agus muince sliogán faoina muineál. Bhí sí ag faire ar an bpota mór a raibh gal ag éirí as. féach uirthi ansin, agus an beirt bhuachaill. Maidir leis an bparóid a bhí suite in airde sa chrann cnó cócó, tráthúil go leor, tugadh Cócó mar ainm uirthi. Bheannaigh sí do na gasúir le snapadh dá gob. Muise nach bhféadfadh sibh a bheith cúramach le m'oileán! a bhéic an cailín orthu. Níor bhuaileamar faoi d'aon turas, agus labhair go múinte liom Is mise Cleite Plúr agus beidh mé i mo rí ar na canablaigh amach anseo, a dúirt Cleite go mórtasach. An mbeidh anois? Bhuel, Péarla is ainm domsa agus táim i mo bhanphrionsa ar na canablaigh cheana féin. Agus má choinníonn tú ort mar sin, caithfidh mé isteach sa phota thú, a dúirt an cailín. Bhí ríméad ar Chleite gur casadh fíorchanablach air. Mhínigh Péarla do na gasúir gur rí an-tábhachtach a bhí ina hathair. Bhí sé i gceannas ar chanablaigh an cheantair ar fad. Féach neadar anois sin a hathair, féach. Ó, féach torthaí againn ansin. Féach na spící agus na cloigne suas ansin. Ú, ní dóigh liom go mba mhaith liom cuairt a thabhairt air. B'fhéidir go mbeadh orm dul suas ansin freisin. Mar sin, Cén fáth a bhfuil tú anseo? a d'fhiafraigh Cleite di. Tá mo Dheaide ina chónaí ar oileán eile nach bhfuil i bhfad as seo. Tiocfaidh sé do m'iarraidh i gceann seachtaine. Tá pionós gearrtha orm mar nár ith mé anraith éisc, a dúirt Péarla. Deir mo Dheaide nár chóir do chanablaigh daoine a ithe níos mó mar go bhfuil an t-anraith níos folláine. Mar sin, cén fáth a bhfuil pota mór agat a d'fhiafraigh Crúca Beag di. Chun mé féin a fholcadh. Deir Mama go bhfuil folcadh te an-mhaith don tsláinte, a mhínigh Péarla dó. Chuir Péarla fáilte roimh Chleite agus Chrúca Beag ar a hoileán fad is a bhí an spéirling á deisiú. Chuaigh an triúr ag spraoi ar an trá agus ag tumadh sa phota mhór. Thug sí cuireadh isteach fiú do Flic Flac. D'eitil Cócó os a gcionn, ag glaoch, Tá sí bruite! Tá sí rósta! Tá sí cócaráilte! Ach ní raibh ann ach cur i gcéill. Rinne an triúr campa dóibh féin. San oíche, las siad tine agus bhreathnaigh siad ar na réaltaí. Bhí sé go hálainn. Go deimhin bhí sé rómánsach. Shuigh Cleite in aice le Péarla agus rug sé greim ar a lámh. Bhí beagán éada ar Chrúca Beag. D'fhiafraigh sé go minic de Chleite an raibh a dheirfiúr Éicléach chomh dathúil le Péarla. Faoi cheann seachtaine bhí an spéirling deisithe sa deireadh thiar. D'oibrigh na gasúir go crua. Shocraigh siad an t-oileán a fhágáil sula dtiocfadh athair Phéarla, ní bheadh a fhios agat. D'fhág siad slán ag a chéile. Agus deor ina gcuid súl, gheall Cleite agus Péarla go gcasfaidís ar a chéile arís. Bhí crúca beag ag snagaireacht go ciúin. Bhí cuma bhrónach ar Fhlic Fleaic agus ar Chócó féin. Tar éis seachtain iontach a chaitheamh le Banphrionsa na gCanablach, caithfidh cleite teacht ar a mhuintir arís. Féach, sin long na muintir plúir, féach, leis an bratach sin, agus níl aon chloigeann nó claíomh ar sin, féach, gabhlóg agus spúnóg, mar gur bágóir, bácús a bhí ina athair. Caibidil 5, deireadh an aistir. Sheol an spéirling le cóir ghaoithe. Maidin amháin chuala na gasúir an gháir, Hurá, a chleite! Breathnaígí! Sin í Risín agus an bolg lán, a dúirt Cleite go sásta. Nóiméad ina dhiaidh sin bhí Cleite ar an mbolg lán ag pógadh gach duine dá mhuintir a bhí ag cuardach na farraige ar a thóir. Chuir cleite a chara nua crúca beag in aithne dóibh. Shíl muintir Phlúir gur giolla loinge deas dea-bhéasach a bhí ann, in ainneoin an fáinne óir agus an fhiacail siorca a chaitheadh sé. Féach ar Cleite ag tabhairt lámha thart ollmhór dá athair, féach, tá a dhriofúr, a dhriotháir agus a dhriofúr eile ana-shásta go bhfuil sé ar ais freisin. Hú, nach é atá dathúil, a dúirt Claire léi féin. Ó, mo léan, a dúirt Cleite leis féin, ná habair go bhfuil an bheirt seo ag titim i ngrá. Bhí cóisir ag muintir Phlúir. Rinne an Captaen Plúr cáca mór millteach seacláide is chuaigh na páistí ag damhsa ar an deic. Roinn Flic Flac agus Risín bosca brioscaí tirime ar a chéile go ndéana sé sláinte dóibh. Féach an císte ollmhór sin a rinne sé, sea, lán de seacláid, féach, agus long seoltóireachta eile ar a bharr agus féach ar cé chomh áthasach is atá na páistí ansin. Faraor, b'éigean do chrúca beag imeacht, bheadh imní ar a athair. Agus cantal. Chaithfeadh sé an spéirling a sheoladh ina aonar chomh fada le hoileán na toirtíse. Bheadh sé sin deacair ach thaispeánfadh sé d'fhéasóg fhionn fheargach go raibh sé in ann é a dhéanamh. Bheadh a athair bródúil as. D'fhág crúca beag slán ag cleite agus ag muintir Phlúir. Gheall sé go dtiocfadh sé ar ais chomh luath agus a d'fhéadfadh sé. D'fhásc sé féin agus Éclair a chéile go grámhar. Bhreathnaigh cleite orthu agus chuimhnigh sé ar Phéarla. Féach, agus iad ag fágáil slán lena chéile. An-aistear a bhí ann. Féach, Dada. agus cleite agus Éclair agus Rísín, fágáil slán le crúca beag agus é ag imeacht ar an spéirling. Nó, féach, sin an t-údar, Paul Thiès, féach, sin Louis Alloing a tharraing na pictiúirí deasa don scéal. Nó, n'fheadar cad atá anseo, ah, foclóir beag, féach, canablach, duine a itheann daoine eile, báite, nuair a chailltear duine san fharraige nó nuair a théann long faoi uisce, giolla loinge, buachaill atá ag foghlaim le bheith ina mhairnéalach, bád iomartha, báidín beag a bhfuil maidí rámha inti in áit seoil. go stadach, labhairt ar bhealach briste agus doiléir. Cluiche, An bhfuil tú in ann na ceisteanna a fhreagairt? Bhuel, an raibh sibh ag éisteacht liom? Cé aige a raibh an chóisir? Féasóg dhubh, Féasóg bhearrtha, nó féasóg fhionn, cén t-éan a thug an cuireadh chucu, préachán, spideog nó faoileán? Agus cén fáth a raibh pota mór ag Péarla? Chun anraith a dhéanamh? Chun daoine a bhruith? nó chun í féin a fholcadh. Is féidir libh éisteacht liom arís agus tiocfaidh sibh ar na freagraí. B'in Cleite agus a chéad scéal, tá súil agam scéalta eile de chuid Cleite a léamh amach anseo agus idir an dá linn, fanaigí slán!